Ghabhaidís chuile shéasúr fadó ina am féin agus a chuid cineál féin iascach a chuile shéasúr. Ghabhaidís an t-earrach, ghabhaidís go breá an méid go bhfaighidís láimh í, d'iascach langaí agus troisc, turbaird agus haileabós agus chuile chineál iasc garbh, roic agus sandair.

Chonaic muid go minic iad ag iascach agus go leor roic agus sandair agus congair eascannaí a thuganns muid orthu marbh acu agus iad á gcur ar siúl agus mb'fhéidir anonn go Sasana an t-am sin a bhíodar á gcur agus d'fhaighidís airgead mór orthu. Ach anois ní thagann na séasúir chor ar bith agus dá dtiocfadh fhéin ní dhéarfainn go bhfaighidís an oiread iasc agus níl an margadh anois mar bhí an t-am sin. Bhí margadh Shasana an t-am sin acu agus dhíbreoidís an t-iasc úr anonn go Sasana agus d'fhaighidís a gcuid airgid dhá lá ina dhiaidh anall. le le le le scéala i mbarr bata nó mara bhfaighidís an chaoi sin é gheobhaidís insa gcéad phost ina dhiaidh é. Ach anois, dá mbeadh an t-iasc féin acu, níl aon mhargadh lena aghaidh nuair ó dhúin margadh Shasana. Tuigim. Agus déarfainnse go bhfuil go leor le déanamh aige sin anois leis. Ach ar aon chaoi, Ní fhéadfaidís an t-iasc a fháil anois mar mar bhíodh siad a fháil an t-am sin, mar níl an aimsir chor ar bith freagrach anois mar bhí ins an am sin. Tá mé ag ceapadh go bhfuil go leor aige sin le déanamh leis.
Agus ins na currachaí a bhíodh sibh a bheith? Sna currachaí, sna currachaí. Bhíodh, eh, bhí iasc ann ansin san gcogadh deireanach, bhíodh. Bhí, chaith siad, nuair nach mbeadh an, an Dún Aengus ag tíocht na laethanta sin, chaith siad cuid agus na, agus na báid mhóra seo as Cill Rónáin a fháil agus chuiridís an t-iasc inti le thabhairt go dtí, go Gaillimh le cur ar an ráille go Baile Átha Cliath.
An raibh báid seoil ar bith ansin ar an oileán le do chuimhnesa. Bhuel, ní raibh le mo chuimhnesa, níl ann ach go cuimhin liom, bhí, bhí, bhí, bhí, d'airigh mé iad ag caint air ach le linn mise bheith anois idir cuimhne agus roimhe sin, sea d'imigh na báid as, bhí ceithre cinn déag go gheáltaí ann ag an, ag an gCongested. agus bhí cheithre dhuine dhéag Albanach ann agus bhí duine acab 'na chaiptín ar chaon bhád acab. Le spáint gos na daoine leis na báid seo a oibriú. Agus bhíodar ag iascach, níl 'fhios a'm anois a' rabhdar, cé mhéad bliain a bhíodar ag iascach, bhíodar cúpla bliain go háirid ag iascach iontab Ach bhí, bhí, bhí trioblóid eicínt i dtaobh íoc na mbáid agus chuile shórt. Níor tháinigdar le chéile sa deire agus bhí cuide gos na báid a bhí íocthaí glanta agus bhíodar ag éileamh ina dhiaidh sin tuilleadh airgid astu agus d'éirigh díospóireacht eatarthu agus tóigeadh na báid ansin ar fad chun bealaigh ach bhídís, bhídís ag marú an domhain iasc an t-am sin
Anois, nuair a bhíodh siad ag iascach le currachaí, cén t-am a rachadh siad amach ag iascach anois, abair san earrach, cén t-am den lá, mar dhea? Ó, ghabhaidís amach, bheidís imithe ó ghlaofadh an coileach, roimh lá.
agus an dtéadh siad i bhfad ón oileán. Théadh chúig mhíle go sé mhíle ón oileán agus bheadh na spiléid sin amuigh acu shul má chuirfí as teach an solas a bhí ar teach an solas sin nuair a thosódh an lá ag tíocht, chuirfidís as an solas ansin, bhuel bheadh na spiléid amuigh acusan. Ba í an cur, an mhochóireacht, an cur ab fhearr le haghaidh an iasc. Tuigeann tú? Tuigim. Sin é. Agus cén saghas iasc a mharaíonn siad leis na spiléid? Troisc agus langaí agus eileabós agus turbaird agus cúncair agus roic agus sandair.
Agus cén baoite a bheadh acu anois? Ó, bhuel, a' mbeadh, a' mbeadh siad ann, scudainn agus.

Bíonn sé, teagann sé aniar an dtuigeann tú leis an rabharta agus tugann sé a fhios ar an áit áirid bhíodh a fhios acu an áit sin. Agus nuair a thosódh an rabharta ag cúlú, théadh sé, gabhadh sé siar arís leis an mallmhuir agus bheadh siad roimhe arís ar a dhul siar dhó. Agus sin é an chaoi, bhí eolas acu i dtaobh an rud sin. Ach bhíodh siad ag tíocht luchtaithe, na currachaí, le iasc.

Measaim go mbíonn cleachtadh ag muintir an oileáin air ó bhíonn siad. Ó bíonn, ó bhíonn siad ina ngasúir. Bíonn, ó bhíonn siad ina ngasúir. Bíonn cleachtadh acu air. Agus bíonn mórán scadáin thart ar an oileán anois, go raibh. Bhuel, ní bhíonn an oiread sin, fadó bhíodh níos mó. Bhíodh.
Ronnachaí. Sea, maraíonn siad na ronnachaí ar na druife, insa, bhuel.

Chonaic mé trí, chonaic mé dhá churach amuigh agus b'in sa lá é, bhuel roimh a dó dhéag sa lá, tús an lae mar déarfá, tarraingt líonta seasta aimsir scadáin agus. Bhí báisteach go leor déanta aige, ba mí, sílim gur i mí Feabhra é. Bhí báisteach go leor déanta aige agus nuair atá báisteach go leor déanta aige an t-am sin de bhliain, ar chasadh an taoille, d'athródh an ghaoth agus shéidfeadh sé an fheoil. Agus dhein sé é sin ar dhá churach acu, rug sé amuigh orthu agus ní raibh aon súil ag aon duine a bhí i dtír go dtiocfaidís isteach. Bhí na mná agus muintir ar fad ag caoineadh istigh agus ag paidreoireacht agus chiúnaigh sé anuas ar feadh scaitheamh agus chonaiceas an dá churach agus bhíodar ag tíocht ag iomramh i gcónaí agus tháinigeadar i dtír slán.

Agus cén ghraithí bhíonns agaibh anois i gCondae an Chláir?
Ó, bhíodh siad ag tabhairt fataí anonn sa samhradh agus tamall blianta ó shoin bhíodh siad ag dul soir ag tabhairt féar tirim anoir sna currachaí. Cheannaídís oiread an oiread seo, thugaidís anoir é, thugaidís móin anoir sna currachaí go minic. As Condae an Chláir? Sea.

Bhí rialtas againn féin anseo in Éirinn. Cuimhníonn tú an t-am a mbíodh na Sasanaigh ann?
Cuimhníonn, cuimhníonn. Bhuel, bhféadfá aon chur síos ar an am sin ach an t-am a mbíodh na, nach raibh na, céard iad seo, na Coast Guards sin, an t-am siar sin ann. Bhféadfá aon chur síos a chur, a dhéanamh orthu sin. Mbíodh mórán acu ag fanacht ar an oileán. Ceathrar. Agus cén obair a bhíodh orthu sin nó? Ó bhain bhíodh siad sin a, bhíodar, bhíodar sin is ag déanamh an obair céanna a bheadh gardaí, bhíodar i gcoinne smugláil, faire ar rudaí den tsórt sin a thiocfadh i dtír agus dá dtiocfadh raic ná tada i dtír, thógfaidís é go, chaithfidís condáileáil as.
agus an mbíodh mórán raic a tíocht aici. Bhíodh aimsir an Chéad Chogaidh Mhóir. Bhí raic go leor a tíocht. Agus céard a bhíodh a tíocht i dtír? Ó, bhíodh bairillí peitril i dtír ar dtús, saltrachaí, saltrachaí péin dhearg, chuile chineál adhmad a tíocht. san am sin. Ach an mbíodh mórán raice a tíocht i dtír sa seanam, anois ar chuala tú na seandaoine ag cur síos i gcónaí air sin. Bhféadfá aon cheo a inseacht dúinn ina thaobh sin. Bhuel, chuala mé gur tháinig an oiread raice i dtír aon lá amháin ann agus bhí beirt amuigh ag siúl timpeall an chladach agus ní bhfuaireadar aon raic agus bhíodar ag tíocht isteach abhaile agus casadh fear eile orthub ag goil amach agus ní raibh tada le feiceáil nuair a tháinig siadsan isteach, agus ní raibh an fear seo ach imithe tuairim scór slat uathub nuair a chonaic sé mar bheadh oileán dhe amuigh ar aghaidh an áit ar tháinigdar seo isteach, agus tháinig sé i dtír ar an oileán agus bhí, bhí pleainceanna adhmaid agus chuile chineál chomh hard le trí theach.

agus cuirfidh siad sling orthub istigh i dtír. Tiocfaidh siad le taobh an bháid amuigh agus crochfaidh siad suas iad isteach insa mbád, ar an deic, nó síos insa hold. Bhuel, ar ndóigh tá caiple agaibh ar an oileán. Tá, mar a chéile, a dhéanann siad leis na caiple, le chuile bheithíoch.
Cé as a bhfaigheann siad na caiple? Ó, ceannaíonn siad ar an aonach i nGaillimh.

Bhí, níor rinne mé, d'fhan mé as an-éasca, bhí, bhí scoil mhaith ann, chúns bhí mise ag goil ann ach nuair a d'ardaigh mé suas as na ranganna, d'fhan mé as, a' dtuigeann tú. Ach níl fhios a'm an rabhadar ag múnadh, an rabhadar ag múnadh sna scoltachaí an t-am sin chomh maith is bhíodar blianta roimhe sin.

Níl fhios a'm Conamara, Chainnigh.
Bhíodh cuid ag iarraidh leigheas agus cuid eile a mbíodh duine eicínt go neamhairí, bhíodh go casadh idir dtuigeann tú agus chuiridís turas orthu féin go dtí an áit seo, dá leigheasfaí é.

Déarfaidís ar dtús Ár nAthair atá ar neamh agus Sé do bheatha a Mhuire agus mb'fhéidir chúig Glóir don Athair ar dtús ar a gcuid glúine agus ghabhaidís timpeall ansin agus déarfaidís Sé do bheatha a Mhuire, Ár nAthair atá ar neamh, Sé do bheatha a Mhuire agus Glóir don Athair. Chuile bhabhta ghabhaidís timpeall ach ghabhaidís ar a nglúine.

Tá teampall aige a bhí aige ansin agus tá leaba ann a dtugann siad Leaba Chaomháin air agus codlaíonn siad ansin san oíche, an oíche roimhe. Deir siad gur chodail daoine ann a bhí go dona agus a raibh maidí croise acu agus gur fhágadar na maidí ann ar maidin.